Seo ceist 2 ó Cuir triail ort féin a naoi, an dara ceist a bhí againn le haghaidh obair bhaile. Anois tá mé chun an tslí is tapúla a thabhairt daoibh gach uair. Ok? So, an chéad rud le rá ná anseo is triantán comhchosach é seo so ciallaíonn sé sin go bhfuil na bonn uillinneacha ar cóimhéid. Sin an chéad rud le rá. An dara rud le rá ná féach anseo ar an uillinn seachtrach. Is uillinn seachtrach é so de bharr ár teoirim, tá an uillinn seachtrach ar chomhmhéid leis an dá uillinneacha urchomhaireacha inmheánacha. Fág amach an uillinn sin. Ok. So, tá 126, is féidir linn a rá. ar cóimhéid, céim, ar cóimhéid le A, móide A, so tá aon chéad fiche sé cothrom le dhá oiread A, roinn gach taobh ar dó chun fáil réidh leis an faoi dó, agus bíonn uillinn A ar cóimhéid le seasca trí céim. Ok, so sin an chéad ceist. An dara cuid, so ceist B. Tá muid ag iarraidh um, an uillinn seo a fháil agus tá fhios againn go bhfuil sé seo mar triantán comhchosach. So ciallaíonn sé sin go bhfuil na bonn-uillinneacha arís ar cóimhéid. So tá sé seo cothrom le 30 céim. Ok, so sin an chéad rud le rá.

an triantán mór atá muid ag caint faoi. So, ag caint faoi an triantán mór seo. Ok? So, tá na, na uillinneacha sin go léir cothrom le aon chéad ochtó. So, 90 agus 30 agus 30. Suimigh é sin le do áireamhán agus gheobhaidh tú aon chéad caoga. agus suimíonn siad suas chuig aon chéad ochtó Toisc sin, tógaigh aon caoga ó aon chéad ochtó agus faigheann tú go bhfuil B cothrom le tríocha céim. Okay, agus suimigh suas é féachann sé saghas níos mó ná an tríocha céim anseo um, but just níl sé de réir scála. Okay, so sin an rud gur féidir leat smaoineamh faoi so caithfidh go bhfuil sé sin tríocha. So suimigh suas é i do cheann nócha 30, tríocha, so sin aon chéad caoga agus tríocha eile, sin aon chéad ochtó. Ok. Anseo, cuid B, faigh méid na huillinne. Ok? So, agus is comhthreomharáin iad seo. So, arís, tá mé chun an tslí is tapúla a thabhairt daoibh. So, is comhthreomharán é, so ciallaíonn sé sin gur féidir linn smaoineamh faoin Z, tá an barr agus an bun ag dul sa treo céanna, so is féidir linn a rá go bhfuil uillinneacha ailtéarnacha againn. So tá A, méid uillinn A, ba cheart dom a rá, cothrom le 35 céim. An dara rud anseo, arís, tá muid díreach ar an spota ábalta a rá de bharr gur comhthreomharán é, de bharr go bhfuil an bun agus an barr ag dul sa treo céanna, tá uillinn C, ar cóimhéid le 40 céim. Ok. So anois, tá sé seo 40. Tá sé seo 75. So ba cheart go bhfuil muid ábalta D a fháil amach. So tá D móide 40.

Agus má tá mé chun a bheith go hiomlán ceart, ba cheart dom a rá méid uillinn D. Anois. Ok, an ceann seo. Ar dtús arís, féachann sé saghas casta, but triail é diaidh ar ndiaidh, feicfidh sibh rudaí níos éasca gur féidir leat a dhéanamh. Okay, so ar dtús, tá muid chun cúpla rud a líonadh isteach. Tá sé seo ar cóimhéid le F mar is uillinneacha urchomhaireacha iad. Okay, so an X, má tá X agat in áit, tá na uillinneacha sin os comhair a chéile, uillinneacha urchomhaireacha ar cóimhéid. Um, chomh maith leis sin, feicim an Z anseo. So tá mé ábalta ar an spota a rá go bhfuil uillinn E ar cóimhéid le tríocha trí de bharr gur uillinneacha ailtéarnacha because tá an barr agus an bun comhthreomhar. Okay, so tá mé chun é sin a scríobh isteach. Sin tríocha trí céim seo. Um, tá sé seo cothrom le F.

agus faigheann tú seachtó trí. Tóg seachtó trí ó aon chéad ochtó agus faigheann tú céad is a seacht. Céim. So, arís sin le déanamh ar d'áireamhán. Ok, so tá F cothrom le, méid uillinn F cothrom le aon chéad is a seacht céim. Tá E cothrom le sin, agus anois caithfimid just G a fháil. so 107, 33, so tá sé sin. Ok, so ansin is féidir linn féachaint den ar an triantán deireanach atá againn. Agus arís, tá cúpla slí againn chun é seo a dhéanamh, but ba mhaith liom an slí is tapúla a dhéanamh. So féach den ar an uillinn seo, agus tá sé just lasmuigh den triantán glas. So is é sin an uillinn sheachtrach. So is é seo an uillinn sheachtrach agus de bharr ár teoirim táimid ábalta a rá go bhfuil méid an uillinn sheachtrach ar cóimhéid le suim an dá uillinneacha urchomhaireacha inmheánacha. So tá céad is a seacht céim cothrom le seasca dó céim móide G. Ok, so tá an uillinn seo ar cóimhéid leis an dá uillinneacha anseo. So tá mé ábalta a rá then tóg 62 ó 107 agus bíonn fágtha, bíonn tú fágtha le 45 céim. So tá G, cothrom le Uh, made Ellen G. Cormac Dada Cúig Cín. Agus sin é an Opa Bhaile.